Seo chugaibh seanscéal de chuid ár sinsir faoi Mac Dathó agus a chú. Bhí rí cáiliúil in Éirinn fadó agus Mac Dathó ab ainm dó. Bhí sé ina rí ar Chúige Laighean agus bhí cú iontach aige agus theastaigh an cú seo óna lán daoine. Ag an am seo, bhí Méabh ina banríon ar Chonnachta. Chuir sí teachtairí chuig Mac Dathó mar bhí an cú ag teastáil uaithi. Bhí Conchúr Mac Neasa ina rí ar Chúige Uladh ag an am céanna agus theastaigh an cú uaidh freisin. Mar sin, chuir sé teachtairí chuig Mac Dathó freisin, ag iarraidh an cú a fháil. Nuair a tháinig na teachtairí chuig bruíon Mhic Dathó, cuireadh fáilte rompu. Fuair siad neart le hithe agus le hól agus thosaigh siad ag caint le Mac Dathó. Ó Chonnacht a tháinig muid, arsa an teachtaire. Ba mhaith le Méabh an cú seo a fháil. Tabharfaidh sí míle bó bainne duit agus carbad agus an dá capall is fearr atá aici. Ansin labhair an teachtaire ó Chúige Uladh, ba mhaith le Conchúr Mac Neasa an cú seo. Gheobhaidh tú míle bó bainne, carbad agus an dá capall is fearr atá aige agus beidh Conchúr cairde leat freisin. Bhí Mac Dathó bocht i bponc. Ní raibh a fhios aige cad ba cheart a dhéanamh. Thóg a bhean isteach bia dó gach uile lá. Ach níor ith sé nó níor ól sé ná níor chodail sé le trí lá. Ansin smaoinigh a bhean ar phlean. Tabhair an cú don dá dhream, ar sise, agus cead acu troid faoi. Nuair a chuala sé an plean, d'éirigh sé agus áthas air. Labhair sé leis na Connachtaigh. Tabharfaidh mé an cú d'Ailill agus do Méabh, ar seisean, agus má thagann siad anseo beidh fáilte rompu. Bhí na teachtairí ó Chonnacht sona sásta agus d'imigh siad leo. Ansin labhair sé le teachtaire Rí Uladh. Tabharfaidh mé an cú do Chonchúr, ar seisean. Má thagann siad anseo beidh fáilte rompu. Ansin mar a tharla tháinig slua Uladh agus slua Connachta ar aon lá amháin. Shuigh na Connachtaigh ar thaobh amháin agus na hUltaigh ar an taobh eile den bhord mar ba naimhde iad. Rinneadh féasta. Maraíodh an muc agus daichead bullán freisin. Thosaigh Conchúr agus Ailill ag caint. Tá an muc sin go maith ach cé a ghearrfaidh é, arsa Ailill. An laoch is fearr, ar ndóigh, arsa Bricriu. Thosaigh argóint idir na hUltaigh agus na Connachtaigh. Ansin tháinig laoch Connachtach amach chun an mhuc a roinnt. Cead ab ainm dó. Bhí sé ar tí é a dhéanamh nuair a tháinig Conall Cearnach, an sárlaoch Ultach, isteach. Lig na hUltaigh béic astu. Tá tusa níos fearr ná mise, arsa Cead, ach dá mbeadh mo dheartháir Anluan anseo. Tá sé anseo, arsa Conall de bhéic agus thóg sé cloigeann Anluain amach as mála. Nuair a chonaic na Connachtaigh é seo bhí deistín agus fearg orthu. Ba dheacair é a chreidiúint, dar leo. Ní fhada ansin gur thosaigh troid agus bhí rírá agus ruaille buaille ann. Le linn na troide thóg Mac Dathó an cú agus thóg sé amach é. Lig sé don chú a rogha féin a dhéanamh idir na hUltaigh agus na Connachtaigh. Roghnaigh an cú na hUltaigh mar bhí briste ar na Connachtaigh. Ach ansin gan choinne tháinig tiománaí Ailill amach agus mharaigh sé an cú. I ndeireadh na dála, mar sin, ní raibh an cú ag aon dream acu agus bhí Mac Dathó slán sabháilte. D'imigh na sluaite ar ais go Connachta agus go hUladh agus mhair Mac Dathó agus a bhean chliste go sona sásta ón lá sin ar aghaidh.